Na hardranganna, cé a bhfuil sibh go léir? Seo ceacht Gaeilge díbh agus an téama atá agam inniu ná éadaí. Yeah. Caitheann chuile dhuine againn éadaí ar domhan, mar a fheiceann sibh. Tá súil agam go bhfuil cuma cliste orm. Seaicéad, léine, bríste is dócha, agus bróg, stocaí. Tá an foclóir sin uilig ar eolas agat mar tá sé sna hardranganna, nach ea? Bhuel, do na hísealranganna nóiméad ó shin rinne mé ceacht dóibh agus rinne mé dul siar ar na baill éadaí, más maith libh, atá ar mo desk. Casfaidh mé mo chamera timpeall go bhfeicfidh sibh na baill éadaí. Baill éadaí? Sin articles of clothing, más maith libh, as Béarla. So, ar mo desk, ar aon nós. Éasca péasca. Tosaíonn sé le B. Sea, bríste. Bríste scoile. Maith sibh. Now, tosaíonn an ceann seo le C. Ní geansaí atá ann, cosúil le geansaí, ach C. Cardigan, maith sibh, Cardigan, agus is dócha sin rud ar an gcardigan sin, muinchille agus muinchille eile. Now sin go deas, focal nua díbh, muinchille, cén chaoi bhfuil tú? An bhfuil tú go maith? Tá súil agam go bhfuil tú go maith. Sin muinchille, agus maith thú, maith thú, maith an cailín, mar caitheann na cailíní an cardigan anseo. So sin cardigan scoile seo más maith libh léine scoile, nach ea? Agus casfaidh mé an camera timpeall go bhfeiceann sibh. Tá sé seo cosúil, an-chosúil leis, nach bhfuil? Díreach cosúil, ar bhealach, leis an léine scoile. Now sin aisteach. Sin focal díbh, léine. Is dócha go bhfuil an léine agaibh. Níl sé fágtha amach agam go néata. Nó tá sé déanta agam go néata, sin níos fearr. Agus, ar ndóigh.

éide scoile na gcailíní. Abraigí amach dom é. Éide scoile, éide scoile na gcailíní, na buachaillí, caitheann siad bríste agus is dócha caitheann siad léine agus geansaí. An bhfuil geansaí scoile le feiceáil in aon áit? Tá brón orm ach níl geansaí scoile le feiceáil. Cardigan a bhí ansin. So, anois. Sin stuif anois b'fhéidir. Bhí sé ar eolas agaibh faoi éadaí scoile agus mar is eol díbh tá éide scoile againn againn ar scoil. Is maith liom an éide scoile mar phríomhoide ach b'fhéidir go mbeidh rud eile le rá agat féin faoi faoi éide scoile. Faoi éadaí scoile ba chóir dom a rá. An rud maith é, an rud dona é nó cad agus mar is eol díbh. bheadh sibh in ann b'fhéidir caint faoi sin. Is díospóireacht é sin i ndáiríre, debate, faoi, faoi éide scoile agus conas sórt argóint a chur trasna agus do thuairimí a chur in iúl. Ach sin scéal eile ar fad. Now, fan go bhfeicfidh sibh, rinne mé plean beag. Tá mé ag éirí, cén chaoi, ní ocrasach ach tá tart orm de shaghas. Tógfaidh mé deochín beag dom féin. Mmm. Anois i bhfad níos fearr? An buidéal uisce ar leathaobh i gcónaí. chun cuidiú liom. Ar aon nós, yeah, ag éirí tartmhar, sin an focal do thirsty. Ocrasach, I'm hungry. Tá mé ocrasach, a mhúinteoir. Tartmhar. Bhí mé ag éirí tartmhar ansin. Sin an fáth go. Leanfaidh mé ar aghaidh. Seanfhocal, sea. Bhí mé ag smaoineamh faoi sheanfhocal. Casfaidh mé an camera timpeall go bhfeicfidh sibh. An ceann atá agam inniu ná, ní dhéanann fáinleog amháin an samhradh. Now, fan go bhfeicfidh sibh. Osclóidh mé an dallóg daoibh. Sea, tá sibh ag rá go bhfuil an samhradh buailte linn. Nach bhfeiceann sibh sin? Chomh geal, na plandaí ag fás. Nach bhfeiceann sibh é? Lucht an bhróin orm? Nach bhfuil siad ag déanamh go maith, na prátaí. Whoa! Agus an leitís! Agus, maith sibh, na cailíní móra. An-obair á dhéanamh agaibh agus na frasanna sa chúinne ansin. Ar aon nós, casfaidh mé mo cheamara timpeall go bhfeiceann sibh. Cá raibh mé ansin? Ó yes! An seanfhocal. Ní, casfaidh mé mo cheamara timpeall go bhfeiceann sibh, ní dhéanann fáinleog amháin an samhradh. Agus taispeánfaidh mé daoibh cad is fáinleog ann. Sin fáinleog, agus tagann an t-éan seo go hÉirinn ón Afraic, agus tagann siad i gcónaí ag tús an, más maith libh, an tsamhraidh. Ach tá ceann feicthe agam, bhí mé ag rith ar maidin agus chonaic mé ceann. Ná bígí ag smaoineamh go háithrid nuair a fheiceann sibh iad, go bhfuil an samhradh buailte linn, mar ní mar sin atá sé, go minic. agus na fáinleoga sa tír, sure bíonn sé sórt, bíonn sioc ann san oíche agus bíonn sé fuar san oíche. Mar sin, ná déanaigí dearmad, ní dhéanann fáinleog amháin an samhradh! Nuair a fheiceann sibh grian agus aimsir mhaith mar seo agus má chloiseann tú do mhúinteoir ag rá, Nach álainn an lá é, abair, Sea, is álainn an lá é, ach ní dhéanann fáinleog amháin an samhradh! Now, sin ceann deas daoibh. Ar aon nós, an ghramadach. Gramadach na Gaeilge beagáinín deacair, agus taispeánfaidh mé daoibh rud nó dhó nó trí a bhaineann le héadaí ach go háirithe. An bhfuil sibh réidh, a pháistí? Bhuel, an chéad cheann ná ball éadaigh. Bhuel, tosóidh mé leis seo, éadaí, clothes. Maith go leor. Umm, items of clothing, na baill, ba chóir dom a rá, sin uimhir iolra, na baill éadaigh, agus athraíonn an deireadh go dtí AIGH. Seo. éadaí, clothes, ach, articles of clothing, na baill éadaigh. léine, Chonaic sibh an léine ar mo desk ansin nóiméad ó shin, nó ar an mbord. léine bhán, an bhfeiceann sibh sin? bh. á fada n. léine dhearg, nach bhfeiceann sibh sin chomh maith? bríste, Now bríste, sin focal firinscne más maith libh, an bhfeiceann sibh sin? Feiceann, bríste agus ní chuireann tú H san aidiacht ansin a thagann ina dhiaidh, dubh. DUBH Bríste dubh. Tá bríste dubh agam sa bhaile nó Tá bríste dubh orm. Ach Tá léine dhubh nó Tá léine bhán orm. Sin rud nua díbh, b'fhéidir. Cad eile atá ansin agam díbh? Leanfaidh mé ar aghaidh ansin. Bróga, ar ndóigh, yeah. Bróga. Now, dubh. Bhuel, taispeánfaidh mé díbh. An bhfuil sibh ag iarraidh mo bhróga a fheiceáil? Cuirfidh mé iad ar an desk go bhfeicfidh, go bhfeicfidh sí, go bhfeicfidh sibh. Now, soicind amháin, tógfaidh sé soic dom. Di-ding. Tá orm na hiallacha a oscailt. So, feiceann sibh ansin ar aon nós, cá bhfuil mé? Bróga dubha, nó bróga gorma, nó bróga bána? Bróga, san uimhir iolra, agus an aidiacht san uimhir iolra. Bróga dubha. Um. Tá bróga dubha agam, I have them. Nó Tá bróga dubha orm, they're on me. Gúna, Ní chuireann sé sin H isteach díreach. Gúna deas. Agus feiceann sibh sciorta geal. Now anois, cá bhfuil mo bhróga? Ar an urlár agam, is dócha. So. Now, osclóidh mé iad go bhfeicfidh mé. Now, tá siad agam anseo. Woo! Anois, now feiceann sibh iad. Yeah. Bróga dubha, ní bróga dubh, nó bróg dubh ach bróga dubha péire atá ann. Agus is iad seo na hiallacha. Hiallacha gorma! Na hiallacha agus na bróga. Bróga leathair. Sál agus bun na bróga. Sin an sál de, agus seo bun na bróga. An rud uilig atá ansin bun na bróga, agus tá siad curtha le chéile le, is dócha, snáth agus snáthaid. An bhfeiceann tú sin? Timpeall na bróige ansin. Tá go maith. Bhuel, ar aon nós, agus rud eile a thaispeáin mé díbh soicind ó shin ná pilirín. Ná déanaigí dearmad air sin. Now, cén dath atá air sin? Dúghor, ó, fan go bhfeicfidh sibh, cuirfidh mé an ceamara timpeall arís, tá brón orm, sin pilirín, tá, cén dath atá air? Dúghorm. An bhfeiceann sibh an difríocht? Seo gorm, gorm, á seo dúghorm, DÚ fada GHORM. So, nuair a chuireann tú dúghorm le pilirín, cad a fhaigheann tú? Bhuel, fan go bhfeicfimid.

Pilirín dúghorm. An ndéanann sé sin ciall? Ach dá mbeadh tú ag iarraidh I wear a blue shirt, you'd say Caithim léine Now fan go bhfeicfidh sibh léine, cuirfidh mise léine anseo díbh go bhfeicfidh sibh ding ding ding ding. Tiocfaidh léine suas, fan go bhfeicfidh sibh, tá súil agam. An bhfeiceann sibh sin. Caithim léine agus sin feminine mar sin ghorm, cuireann sin H isteach, ghorm, gh ghorm. Soft shirt, léine bhog, bh, an bhfeiceann sibh sin? Léine chaol, léine chrua, uilig ansin, na h-anna. Bhuel ar aon nós, sin, op, caithfidh mé, cuirfidh mé mo cheamara orm, sin é, más maith libh, pointe eolais faoi ghramadach na Gaeilge. Nach ea? Ar aon nós, ba mhaith liom foclóir nua a mhúineadh díbh chomh maith. So, casfaidh mé mo cheamara timpeall uair amháin eile go bhfeiceann sibh cad tá mé ag iarraidh a mhúineadh díbh inniu. Yeah, rinne mé gúna deas agus sciorta geal agus mar sin de. Aidiachtaí iad uilig gan na h-anna. Bhuel, foclóir nua, galánta. Agus tú ag iarraidh déanamh cur síos ar, b'fhéidir, ball éadaigh nua atá agatsa, seo focal álainn chun déanamh cur síos air, mar shampla, I bought a new, is dócha, níl fhios agam, top, Cheannaigh mé top, is not a geansaí, barr galánta, lovely top, Cheannaigh mé barr galánta ar an Satharn. Fan go bhfeicfidh tú é. So sin galánta, sin go hálainn. Bealach eile chun go hálainn a rá ná galánta. Ó, cheannaigh mé barr galánta i Penneys nó i Next. Cheannaigh mé barr galánta. Seo bealach álainn chun cur síos a dhéanamh, is dócha, ar an bhfeabraic a bhíonns in úsáid sa bhall éadaigh i do sheilbh. Agus chomh mín le síoda. Téann sé mar sin. As smooth as silk. D'úsáid mé an Béarla mar bhí sé beagáinín deacair. Chomh mín le síoda, mar shampla. Mar sin, cheannaigh mé barr galánta i Next ar an Satharn. Ó! Bhí an fabraic, nó tá an fabraic, the fabric is, tá an fhabraic, fh, an, an fhabraic, chomh mín le síoda. Now sin cliste go leor. Seo fabraic, an fhabraic, fhabraic gharbh, sin focal baininscneach.

Anseo frása álainn eile, an mhalairt, sin the opposite, an mhalairt. So an bhfeiceann sibh iad uilig anois? Galánta, sin go hálainn. Ná déanaigí dearmad ar cén chaoi nó conas a úsáideann tú an aidiacht sin. Mar shampla, cheannaigh mé barr ar an tSatharn. Bhí sé galánta. Bhí an fhabraic chomh mín le síoda. Ní raibh an fhabraic gharbh cosúil le m'éide scoile. Mín, sin smooth so, is dócha le H mar sin más maith libh ainmfhocal baininscneach agus an mhalairt, the opposite an mhalairt. So tá beagainín léitheoireachta le déanamh agam a scríobh mé amach píosa ar an gcóipleabhar, scríbhneoireacht. Téann sé mar seo, Cheannaigh mé barr nua Nua, nó galánta, barr nua galánta an aidiacht, cheannaigh mé barr nua galánta ag an deireadh seachtaine i nGaillimh. Níl sé déanta as fabraic gharbh in aon chor, buíochas le Dia, cosúil le m'éide scoile, rinne mé dearmad ar an bpíosa sin a chur isteach. An mhalairt, the opposite, atá fíor, the opposite is the case, tá an fhabraic chomh mín le síoda, fan go bhfeicfidh tú é! An é sin go deas? Wait until you see it. Cuirfidh mé sin anseo freisin. Fan go bhfeicfidh. BH F EI C FID Fan go bhfeicfidh tú é? tú é. You'll be jealous. Beidh éad ort. éad ort. Agus, it didn't cost much, agus Oops, brón orm, tá sé deacair scríobh agus níor chosnaigh CHOS in AI, níor chosnaigh, níor chosnaigh sé mórán im ó fada ár é fada in. Agus mar sin de, mar sin de, mar sin de, mar sin de, mar tá frásaí agus is dócha foclóir agaibh féin, Níl mé ach ag iarraidh cuidiú libh. Tá súil agam gur chabhraigh sé sin libh, is dócha. Foclóir agus gramadach a bhaineann le héadaí. Tá go maith. Agus ár ndóigh, an scéal seo, a pháistí, a bhí mé ag léamh díbh ná, Láimhíní Glasa. Agus is iad seo, agus mé ag labhairt faoi éadaí, baineann sé seo le héadaí chomh maith, nach ea? Láimhíní Glasa. Now, an rud faoin leabhar seo nó, Níl an scéal leath chomh tábhachtach is atá, is dócha, na frásaí a fheiceann tú agus an Ghaeilge a fhaigheann tú as seo. So, déanfaimid díreach leathanach nó dhó díbh, mar tá an t-am ag bogadh ar aghaidh orm. Amach leis sa ghairdín. Chuir sé a lámh isteach ina phóca. Thóg sé amach mirlín álainn ildaite. Chuir sé air na láimhíní glasa. An bhfeiceann sibh sin? Hmm. Mirlín agus láimhín glas. Hmm. Poll, ar seisean, poll mór agus thosaigh sé ag tochailt. Féach, ag digeáil sa ghairdín. An lá dár gcionn, the day after, nach é sin go deas? Ó, is aoibhinn liom an frása sin. Beidh sé sin áisiúil dá mbeadh mé ag scríobh arís, áit éigin, an lá dár gcionn. Yeah, an-mhaith. Tháinig na comharsana. go léir. An bhfeiceann tú sin comharsana, na neighbours, an-áisiúil chomh maith, an frása sin, léir, isteach chun an gairdín a fheiceáil. Nuair a fheiceann tú stuif maith, cuirigí líne faoi, agus ansin bheadh sé ar eolas agat nuair a bheadh tú ag scríobh, is dócha. Nach ait An sceach é sin? Nach ait? Isn't it strange? Now sin áisiúil chomh maith. Coinnigh sin, cuir líne faoi sin agus beidh sé ar do thoil agat am éigin eile agus tú ag scríobh, arsa an tUasal Ó Riain. Cén chaoi ar tharla sé? arsa an tUasal Ó Súilleabháin. B'fhéidir gurbh iad na síóga a rinne é. Síóga! Feiceann tú í? Na síóga. Tá sé sin go deas. Focal nua do na fairies, b'fhéidir. Na síóga! Bhí Fionnán ag siúl suas síos go bródúil. Is aoibhinn liom sin. Suas síos go bródúil. Is aoibhinn liom sin. An bhfeiceann sibh é? Agus meangadh mór air. Rinne Fionnán poll, ar seisean. Poll mór! Ach ní raibh aon duine ag éisteacht leis. Maith thú, Fionnán. Agus fágfaidh mé ansin é. Fan go bhfeice sibh arís, anseo fadó, lámh na sióige? Nach ait an sceach sin, an sceach, an crann beag. Nach ait an crann beag é sin agus, fan go bhfeice yeah tá na crainn is dócha anseo Nach ait an crann beag é sin. An bhfeiceann sibh na mirlíní ag fás air? An lá dár gcionn,

Tá sibh ag fáil sos ón scoil agus tá sé tuillte go maith agaibh. Bainigí taitneamh mór as an mbriseadh sin agus feicfidh mé sibh uilig an tseachtain ina dhiaidh sin, nó más maith libh, an tseachtain dár gcionn. Feicfidh mé sibh an tseachtain dár gcionn. Now, nach bhfuil mé ag úsáid na Gaeilge a d'fhoghlaim mé ansin soicind ó shin. Tá mé ag iarraidh rud a thaispeáint díbh. Ok? Agus ná déanaigí dearmad ar an seanfhocal. An bhfeiceann sibh an lead sin? Cén sórt éan é sin? An bhfeiceann sibh é agus é ag eitilt? An áinleog, nach ea? Ní dhéanann fáinleog amháin an samhradh. Mar sin féin, ní bheidh scoil agaibh an tseachtain seo chugainn. Seans maith ann go mbeidh an ghrian ag taitneamh, Ach ná déanaigí dearmad, an hata b'fhéidir agus an cóta a fhágáil ar leaththaobh, díreach ar eagla na heagla, mar, mar a dhúirt mé, ní dhéanann, fáinleog amháin, an Samhradh. Slán libh uilig, go n-éirí libh. Slán, slán.